OK, Dia daoibh, a chairde, agus fáilte ar ais chuig an lá deiridh leis an nGearmáinis an seachtain seo. So, tá muid ag díriú isteach ar an Aoine. So, ba chóir go bhfuil sibh ag déanamh an ceacht seo ó deich tar éis a naoi go deich chun a deich. Now, tá muid ag déileáil leis an ceacht leis an teideal An Cúigiú Lá Déag de Mí Bealtaine, tá an foirm ansin agus beidh an YouTube dar ndóigh ansin. So ma téann muid isteach anseo feicfidh muid go bhfuil muid ag dul isteach go dtí Roinn E sna páipéir scrúdaithe gnáthleibhéil agus sin an ceann ó 2013. So bhí muid ag féachaint ar an ceann eile ar an Luan agus an Céadaoin. So tá an foirm ansin, muna bhfuil an foirm ag oscailt just brú ar an nasc atá ansin nó ar an bhféilire agus tá cóip don téacs ansin ar aon nós. So ma téann muid isteach ansin, tá sé leagtha amach i bealach difriúil an uair seo. So caithfidh tú gach ceist a fhreagairt. So seo an chéad duine, sin Saskia, sin na ceisteanna fúithi, haon, dó, trí agus ceathair. So chun bogadh ar aghaidh then caithfidh mé brú ar next agus ansin tiocfaidh an dara duine suas, sin Martin agus caithfidh mé na ceisteanna sin a fhreagairt, haon, dó, trí agus ceathair agus ansin next agus téim ar aghaidh is ar aghaidh mar sin go dtí go bhfuil gach ceann déanta agam ionas gur féidir liom brú ar submit nuair atáim tar éis Christian a chríochnú ansin is féidir liom brú ar submit nuair atá gach rud déanta agam so just sin an bealach a oibríonn sé so tá sé mar an gcéanna ar an bhfón so tá sé leagtha amach mar sin agus nuair atá sibh ag dul tríd tiocfaidh an next nó back suas so Leis sin ráite, is féidir linn dul isteach leo, féach ar na ceisteanna agus na rudaí is tábhachtaí. So, beidh muid ag lorg an aois, an peata atá i gceist nó acu, dhá chineál bia, bia dí a taitníonn leis an bpeata, agus ansin conas a chaitheann siad a gcuid ama le chéile. So, rachaidh muid tríd na daoine seo agus má tá mo cabhair uait, is féidir leat

Manchmal haben wir auch Fälle zum Spielen, Uaireanta bíonn an-suim againn rud éigin a imirt. Now, Martin. Mein Name ist Martin und ich bin vierzehn Jahre alt. Actually, do you know, feiceann sé mar, nach bhfeiceann sé an-cosúil le mo dhuine ó Twilight? Em, an déagóir sin, an buachaill atá i ngrá le, le, your one, le Bella.

atá weiß ok so sin ait em is cosúil le Ron Weasley so leis an Ratte seachas tá a ceann weiß die snowy heißt so glaodh sé snowy air in ionad cad is brí leis an ceann em atá ar ag Ron em

Sa tseachtain, kommt Snowy mit mir in die Schule, tagann Snowy liom ar scoil ó, i ndáiríre, samhlaigh é sin ar Reachrainn! dalta ag teacht isteach le francach uair amháin sa tseachtain, sure. Á, Jude, beidh go leor cairde ag an fhrancach dá mba rud é go raibh ceann ag teacht isteach go Reachrainn idir na coiníní agus na francaigh áitiúla atá againn!

seo is ansin. So, ansin is féidir libh dul isteach chuig an bhfoirm agus ansin now an aois atá ag Eva now ar ais go dtí sin. Oh, sure, tá sé scríofa ansin. So, Eva ist fünfzehn, so ansin scríobhamar fünfzehn. Now, sin ceann déanta. Cén peata atá ag Eva? Deireann sí, Oh, Papagei. So, tá sin le scríobh as Gaeilge! Papagei und so weiter und so weiter. Agus sin deireadh den cheacht inniu. So, go.